mkazi But that's your name ineyo munthu wamba ngati ineyo alexius kuti munthu aziuza dzina langa alexius kamangila pa facebook ndikumapanga zambimbiri i'll be alarmed and i'll do everything to get hold of him bakili muluzi tv mene dpp inawina he came out kumafuna maudindo kuti adye nawo so that's when anazipanga anazituluka muchigoba muja kumapempha kutani ndi munthu wopemphesa kaya akunena kuti ine ndikupemphesa uh, through gofund ine i don't need money from malawians I am asking money for fighting for the Malawians on corruption. So that's the difference. Ine, as ine, moyo wa ineyo, ine moyo wanga, ine moyo wanga, and ine sindimafuna zambiri moyo wangu. Koma zambiri zo ndili nazo, zokwanira. But I, I, I will ask and I will continue asking money because the work that I'm doing, ndikupanga ntchito ya inuyo aMalawi, I'm fighting for you. If you can't see that, Don't get involved. But you can't shame me for asking you to give me money to fight for you. Ndekuti mutu mwanu sukugwira ntchito. Nde kupeperako kumeneko. Nde uchidzetewo. Uchisiru umene ukupangisa kunena kuti muzilola mabanki azipanga withdraw 5.5 billion. Now, nkhani ya lero ndi yokuti chani. Ndakhala ndikukamba ndipo ndikuyankhula kunena kuti

zinthu zoziziswa kapena kuti zo- zozizisa thupi zimene tinangozivomereza kapena zimene timangozitenga ngati kuti nza normal tingozitenga kuti ah nzabwinobwino zinthu zimene zi- zili zoyipa zimene timangozitenga ngati zabwinobwino zinthu zimene zili zozizwitsa koma zimene timangozitenga ngati zabwinobwino ndipereke mwachitsanzo eti um, um, kumalawi kuja hmm? kumalawi kuja kumenya wakuba kupha wakuba usati kumenya wakuba tingonena kuti kumenya wakuba komanso kupha wakuba ndi zinthu zimene mwina timaziona ngati normalize timangozitenga ngati ah basi ndimene zimakhalira koma zimene zija ndi zoopsa ka imene ija ndi crime ka munthu mukapeza wakuba ndikuyamba kumumenya kuyamba kumugenda mpaka kumuotcha mwapha munthu ka Ime- imeneja ndikupha ka That is not different from munthu amene wampeza uh, in terms of the act itself the action sizosiyana ndi munthu amene walowa mnyumba mwa munthu kukaba kenako ndikumupha munthu amene akamubera uja onse amakhala kuti apha including inuyo ngati mukumupha munthu so whenever you see people wakubayo eh, kuyamba kumugenda miyala kuyamba kumuotcha you should know kuti you are a murderer ndiwe ndi munthu wakupha kaya kumeneko ndikupha it doesn't matter why you are killing the person you are killing what is important is kuti mukupha munthuyo normalized abnormalities you know normalized abnormalities zinthu zimene tazivomereza koma zili zolakwika timangozipanga chifukwa chonenazo kuti zili ndimene zimachitikira kapena kuti basi tazinyanyala inyake um, ku malawi kuli ma normalized abnormalities kuti normalized, normalized abnormalities ngati 2022 2020 tinanena and court linanena kunena kuti there was a fraud uh, that affected the integrity of that um, of that election to the fact that they eh, you know nullified that election kuti tinapanganso chisankho china komano that criminal fraud that happened no one was held accountable to it and no one asked mpaka na panopa mmene timavota 25 iyi mu september uh, panachitikanso kuti ayi sizinayende bwino panali chinambalala um, uh, palibe amene anamangidwa kuti kuti amene anapangisa chinambalala ndani a ina Vitumbiko Mumba anapangisa kunena kunena kuti you know ma, ma press briefing we got this cha- cha- cha- cha. there are issues there to the point where dashboard ya

they had planned anapanga and plan yomwe anapanga yokhuza za elections akamayankhula anthu ena kuti hey mwakuti mwakuti mangoamvetsera but there was a plan that they had they had, they had done and nkhani imene ija imakathera kwa Chikopa J and Chikopa ndi Chakwera anatagwirizana kale zochita koma chikopa he was wounded from 2024 chikopa has been walking uh, he is not himself he is half, half done chimene tikudikira panopa ndionera kuti maloya adzukeno and anthu ayamba kudzuka you know what quima said yesterday to me it is god when you see quima saying what he said it's not about me but it's about the cause what he said is good Kwima is a, ndi lawyer wa serious. Ali ndi zake zimene mwina titha kumuyang'ana chonchi ndinayankhulaponso and I, I don't but he went above that. He went above that and I am so grateful Kwima for what you said. The reality, the truth, you know.

pali ma issues amene leader of of opposition amazabweresa kunena kuti ma prices kuti uh, grow, uh, across the region zikuyenda bwanji leader of opposition amene ali wakuba so Simplex Chithyola ndi wakuba and you see normalized abnormality abnormalities zomwe ndimanenazo Simplex Chithyola does an interview pa tv kumanena za chuma chake and anthu amene timaziwa za mmene crime imayendera kuchita kuona kuti this is crime Simplex Chithyola pa tv paja amaonesa ndithu umboni wa chuma chokuba you know this guy It's not intelligent. Simplex. And the, eh, anyway, it's a reflection of our society. Most of us see for Jenjira, for Zizira, for Faturo, and Malawi Hambi. Commando Muzuga, Sumunati, Tikutira, and Maza Algen, and Fridge. Mazi, ah, Ozizira, eyes, Tikutira, and Malawi, Tikutira, and Demo Muzuga. Chaka Chaka in the Ginojo, eh, Chaka Chaka in Tawag in the No, Generation Agin, Tikutira, and Mazo Zizira Muzuga, and Faturo, and Malawi. Simplest Chitola comes on TV and says, ah, ndindi malima ndipo ah, 100 hectares eh, chani chani chani amakamba za mituma tu mija ndi chuma when you look at the, the place imwe amatiwonesa ija palibepo building manager pali paja imene chili 10 10 years old pamene pachapo when you analyze palibepo chinthu cha 10 years old one year old two years old three years old the period yomwe anali minister of finance inu Chithyola amayendera toyota corolla pompano before he was a minister you know before Chithyola Simplex Chithyola amayendera toyota corolla oh, how did he become a billionaire a multi billionaire you know pa interview imene ija itangotha if we were serious amayenera kumangidwa amene uja amayenera kumangidwa mwina angodikira parliament kuti ithe because umboni

of section 12 because this power is our power the power that you have it's our power so izi zomwe mukupanga zikuphwanya trust yathu pang'ono pang'ono trust yathu trust yathu ija ikangofika kuti yaziz- ya- yapyapyala yavyapyala ya- yafowoka kuyambano chinambalala and you not handle it achina justin uh, saidi aja sikuti angapange china chichonse those people will never appoint they, they don't have any power you know they don't have any a- any power from the malawians what i'm driving at nzonena kuti mafia akuyenera kuti tichotsa kuja ndalama zimene zijazo building imene ija tiyilande basi tingoyilandiratu tizilima chimanga chimanga chimenecho tizidyetsa anthu aku prison ndipo chifukwa chani kodi admarc ilibe minda why do we every year want admarc kugula chakudya why don't admarc uh, uh, kudzera mu Mujani, green belt. Why don't you make street? Because we spend money on green belt, we spend money on MADEF, uh, if me, if you mean, you buy my thing, I go 40 billion, my 40 million. Uh, we spend money, we spend money on fertilizer, AIP. Tima tima kufe tima banga spend ndama pa zum pa zintu zo mwezo mwezo but zinthu zonse sizimaoneka kuti ndalama zikupita kuti it goes back to the pockets of the the politicians now khani imene timakamba ndikubwereranso let me bring you back issue ndiyonena kunena kuti mabanki mabanki athu uh, uh, patachitika kani ndimakamba nkhani ya ya normalization of abnormalities kuti timapanga tima uh, timazi zinthu timazisiya zinthu zoti zoti zozizwitsa zodabwitsa timangozisiya kuti "Ah, ndi mmene zili and we move on nde ndimakamba za mabanki ndipo mabankiwa ndimakamba nkhani ya uh, uh, uh, uh, cashgate kuti cashgate ija itachitika it was clear kuti cashgate singachitike opanda chani mabanki ndi reserve bank kukhala part kuthandizira zigawenga zija now my point is kodi zitatero tinachita chani what did as a nation tinapanga chani titaona zimene zija you see kunena kuti sitinapange malamulo okwanira bwinobwino so malamulo athu alipo oti atha kumagwira ntchito koma ndi operewera pang'ono chifukwa choti tinayika kuti pang'onopo malamulo athu amathandizira ndipo amawonerera uh, umbanda kuchitika so timayenera kukhala ndi limit for instance ya withdraw kuti munthu angapanga withdraw ndalama zingati panopa chimene tili nacho nchoti ma institutions amangopangidwa notify amayenera adziwitsidwe kuti pali chakuti ndipo pakakhala poti adabwa amayenera kupanga hold kuti no don't do that transaction blah blah blah which in this case didn't do and that's where the national bank of malawi has a lot to explain in fact national bank of malawi owes the nation its money ndalama zimene zinatuluka 5 billion ija eh? 5.5 billion imene anadusa national bank akuyenera kubweza nda national bank ifa there's no way that would have happened without them knowing kuti akupanga chani I- and one day I remain, uh, from my information it reviews now kuti tsiku limodzi unatuluka 3.5 billion 3.5 billion. Now, the failure of us having a limit of amount of money that one can withdraw from the bank

That's why we are analyzing and bringing these things out in detail with vivid examples zinthu zokhazikika zoti mutha kuziona ndi maso or kuziloza ndi maso zinanso mutha kuzigwira ndithu 3.5 billion mukudziwa kuti ndi ndalama zambiri bwanji 3.5 billion kwacha do you know kuti olokunyamula kwake kuti uinyamule 3.5 billion so the bank has to explain obviously there are cameras achanichani panopa eti ceo wa national bank should be arrested you know iyeyo ndi amene atatiuze anyamata ake amene a- alola apanga zimene zija kuti achina yusuf acha what you must know is this anthu amene amakhala kuti akuba eti they are not stupid uh, and the, but then kumalawi kuja akuba amakhala they are reckless chifukwa chani the system is too porous ndi amakhala reckless ndi chifukwa chake achina uh, karim uh, mansoor karim ndikuonera kuti they don't care they just do basi iwe bakatenga ndalama mbanki muja pa 2000 kena kumagulisa anthu pa 5.5 that's what achina karimu have been doing so these are the people that are bringing down our economy ni makamba za buying power ya fuel the buying power has been affected because of karim money laundering schemes because of and the uh, forex externalization

o- m- m'dilu ukhala okuba osati kukhala enabler eti koma kusandukano kukhalano uh, mbali imodzi wa wakuba I keep on mentioning Zuneth Sattar uh, versus uh, uh, uh, uh, Mr. Mo, uh, an Indian versus an Indian, an investor, an investor versus a criminal. Munthu amene amaba ndalama ku MF ku- ku MDF ndi kwina kulikonse amene anamponda uyu kumphwanyirira kumpondereza mr mo amene ali eh, you know, an innocent investor mpaka na panobe akuvutikatu kuti apeze ndalama zawo andi maloya amene ankathandiza achina zuneth sattar mukuziwa kuti ndani ndi omwewatu achina achina wapona kita they are the same people that were and wapona kita is a money launderer do you know that bala ija inu mungoona ngati mupita kukasangalala they are using the bar to launder money mukapanga malisiti amene amachoka mpaka amene amamwa omwe omwe kuti akugulisa bwanji achina wapona kita they are laundering money for people they are washing money wake up malawians wake up basi mumapita muti "Ih, kita kita ih, ih, ih, ih." akubelani msonkho yanu kaya Ah. zinthu zimene zizi zikuyenera kulandidwa ndipo zizalandidwa It's just a matter of when the good thing is amazika pa facebook ndipo tili ndi ma pictures now zimapangidwa ndipo ndapangapo comment kale kuti these things will be taken away because they belong to malawians ndi akubweresa umphawi not only for this generation but for generations to come that's how evil achina wapona kita uh, achina gift katundu are and all that are associated with kita and company and that's what the other thing that you must know kuti The beneficiaries of corruption should never left, you know, just for because the, munthu amene akugwira ntchito kuwapona gita uh, kupiki- kuchita ndi kampani sanganene kuti ineyo ndili green kuti sindimaona kuti chini- mm, mm, mm. it's too obvious if lay people anthu oti sanapange polowa amaona kuti "Ah, kuti zaenda bwanji Ah, ah, nkhani ah, nangu tan- tan- tan- tan, nangoyenda chonchi nkhani ija kuzapezeka kuti yathera apa

he was able to determine aku immigration anapanga bribe wa police mkulu wa police mukuziwa ina anapanga bribe mkulu wa ku immigration kupanga bribe everyone being bribed mabanki are part of the people that are bribed see this bank then the corruption you know a crime scene now national bank yasanduka crime scene so the ceo of national bank i repeat the ceo of national bank has to be arrested so that atipatse anyamata amene amatulusa 5.5 billion and the, the worse still they were releasing the 3.5 billion while we are already discussing the issue is already in the public eye kunena kuti hotel ikugwiritsidwa ntchito kuti m'boma mubedwe ndalama so they were knowledgeable participants sindikufuna kuti ndiyambe kupanga prosecute case pa facebook because i don't need to go that deep but ndingofuna kutambasula kunena kuti apapa palibe kutithawa palibe kutipusisa amalawi nkhani ndiya straightforward nkhani ndiyooneka bwinobwino nde muone uchitsiru umene amatitenga amwenye amene wawo baba M- mulondera ndi azinzake they didn't call yusuf do you see why they didn't call yusuf mabiliyoni amene amakatulusa awawa mukuona ngati amapita kutiko mabiliyoni amene awawa amakatulusa amaona amakadyesera anthu kaya why did they have to take 5.5 billion cash mukuona ngati cash imapita kutiko imapita kwa ina baba mulondera kaya imapita kwa ina noel libiba kaya and i'm mentioning our my leaders azipani zonse ziwiri because this is nothing to do with mcp kapena dpp this is about malawi and these people know so acb panopa ikuyenanso kunena kuti mmene za lipoti azipangira anthuwa osamuyitana zamba osamuyitana yusufu mwina ino nkhani mupanga bwanji close inquiry osamuyitana yusufu for god's sake sh- shira sh- how olo kunena kuti ku- ndinu anthu opanda nzeruko sizingatheke zimene mwapangazo so now we, ex- we have a reason why simunaitane anthu amenewa ndi chifukwa chake mumangolimbikira chembezi this chembezi that because you wanted to make chembezi the, the, the sacrificial lamb but it's clear what you're doing zimene mukupanga nde sitikusiyani achina baba mulondera ndi azinzanu na uchitsiru umene amatitenga amwenyewa mpaka na kulimba mtima kumapita ku khoti ndikukapita kukoti kuja so zimene zijazo those are calculated that's how they do and amapita kumene kujawo kunakhala kuti manda ken manda was still commercial court anakapita kwa ken manda Anakapita- ndipo anakapanga anakachosa chani uh, uh, injunction yonse freezing order ija anakaichosa freezing order anakaichosa kuichi restriction order kuitayira uko eh? ukaiponya mtoilet ndikugejemula bvu bwezi achina yusufu amafuna kuti akangotenga injunction ija achoseko ndalama zonse zimene zilipo m'maakaunti azituluse amatulusa m'malawi muno via Mozambiki tikuziwa kuti anthu ake ndi omweyo amwenya amene ali mtawunimwa amabweza ripoti ngati kuti akuyenda ndi ndalama zoti agulisa ku shopu ayi ndithu ndi ndalama za ma- misonkho yanu akuberani ndi ndalama za ma civil servants za pension fund amwenye akutuluka nazo kumakhala ngati kuti akugulisa tsiku limenelo akuchapa ndalama za agalu amenewa asatana asakhwi agulukunyinda amwenye okuba amwenye onunkha ndi onunkha chifukwa cha khalidwe lawo chonunkha chili ndi khalidwe lawolo ndipo limanunkhadi khalidwe lonunkha lomangowabera amalawi and amalawi ndinu opusa chifukwa you are allowing this mukuchita kuziona zinthu zikuchitika and they- who are the enablers ma executives akubanki they are malawians and they know what's going on all they want is to buy a 4x4 all they want is to buy a Raptor ya, ya, ya 2025 ya 2026 and that's all stupid people

anthu amene wa yusuf investment ndikupita ndi gk associates gabriel wa gk associates ndi panopa mwina akummanga gabriel because gabriel walandira ndalama kuchoka ku Amaryllis Hotel zosadziwika kuti ndalama zizi mukuti chani because asatinamize za legal service kodi inu mukunena kuti chani ndiye akupita uko the, the, even how his, the case was started

They'll be quick to look at kamangira kuti akuyankhula chani pa Facebook. Bullshit. Ndalama zikutulusira 5.5 billion ku banki. Let me tell you one secret. The Malawi Law Society moved over the report ya whistleblower because to them they believe kuti deal imene ijayo amapanga ndi a mcp so change of government then they were acting because a MCP atani. I mean, they, okay, one of the things that I've observed about Malawi Law Society, it acts on popularity, on popularism, you know? It acts on popularity. So, kuchoka kwa MCP kuja anthu ayamba kuona information yonena kuti ah, anthu anaba ndalama zambiri everyone is against MCP eh, janjanjanjanjan ati ah, Malawi avuta Malawi avuta right

Malawi Law Society inapanga lipoti imene ija chifukwa choti imaona kunena kuti dilu ija imene imamvekera imamvekera kuti dilu ija ndi ya mcp and all that but take, let me take you back atadzanena kunena kuti banki ikufuna kugulidwa chanjanjani pa mtengo woti overblown chanjanjanjani banki iyo isali bwino bla bla bla Frank Mbeta spoke and said taimisa zimene sizichitika. The attorney general said sizachitika zimene sizichitika. Nthawi imene anali asanamulowese mu deal. Asakuziwa kuti kuti kuli chani ukuku. Koma atangoyitulukira Mbeta ndi pamene anali mgulu ndi Collins Maglasi ndi achina Gangata ndi kuyiika nkhani ija kuyithamangisa. Fa Collins was part of mcp through my business ya ogulisa mafuta ogula mafuta ndi zamba cause zamba has been like this and if lero tikanene kuti zamba in south africa how is zamba in south africa for god's sake what is zamba doing wakhala 5 years ali ndi chakwera uja uh, olo titanena kuti 3 years sitinamvepo kuti zamba wapita ku chipatala What is the like APM mukupanga mukugulisa uh, ukulu wanu mukugulisa mphamvu zanu as a president it's time to show us kuti proven leadership

chi cha cha term yanu tikhala tikuziwa kuti direction yanu ndi yotani zomwe mukuyankhula is not important but what you do is what matters let me conclude by saying kunena kuti awawa amene amapitanso ku banki amapitanso ku sorry ku court kukawuza nde muwerengetu amene mmatha kuwerengano izi sizikukhuzani achina uje muyiwerenge chigamulocho ndichiyika pa facebook page komanso ma WhatsApp mu mundayesa kugawa ndithu chigamulo chimene alemba professor uh, Wilson mm, uh, Kapindu we are lucky to have such kind of judges a brilliant judge Pa- Kapindu wayika mu class tu ndikuwa

I am the, and I'm telling you kuti ine I'm the lawyer you should be proud of as Malawians muzandiika kusogolo kuti iyi ndi ndi lawyer ku Malawi wa Malawi Law Society member wathu uyu but you can't see that because you are closed in mwasekeredwa mwatanitani you know ena ake andilembera message ah counsel is this you mwanena kuti pachakuti pano a national bank ine yes ndineyo ah abusa tamene ah ine sindimayembekeza kuti ndinu ndinuyo da it's me ndavula ah ndineyo ndithu musade nkhawa ah ndimakulemekezani koma zizi zimene mwapangazi Ah, ndikuona ngati kuti si- ndawauza kuti ah, zikomo kwambiri ulemu wanu sungani musazandilemekezenso keep your respect These are stupid people, stupid religious people, because they are not angry, they are not mad over ndalama zimene zikuberedwa za amalawi za amphawi, they are mad over a word iwo ndinaonera kuti inu ndi anthu opusa musankhe phunzo lanu. tipemphere m'dzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera ulemu ukhale kwa atate ndi kwa mwana ndi kwa mzimu woyera monga panali poyamba tsopano ndi masiku onse ndi pa nthawi zosatha amen m'dzina la atate ndi la mwana ndi la mzimu woyera amen